n bɛna sɔli dɔ f'i ye n'i ye ala wele n'a ye garizigɛ ko la sɔgɔma yanni wula fɛ bilahi ala b'i jaabi moriw b'a dɔn alahuma sɔli alal mawsufi bil karami wal judi n terikɛ N'i kamana gannen don garizigɛ ko la, i kamana gannen don wariko la, kungo gɛlɛn dɔ balila ka cun i kan, i bɛ fɛ Ala k'i ka kamanagan wuli 24 heures kɔnɔ, i bɛ fɛ Ala k'i ka degun wuli 24 heures kɔnɔ, nin lamɛn. Juma sɔgɔma, i b'i jija i tilalen kɔ i ka fajiri seli la, juma fajiri selilen kɔ, i bɛ kɔlɔsi ta, i b'a wurudi alahuma soli alal mawsufi bil karami wal judi i b'a wurudi siɲɛ kɛmɛ wolonfila ani bi naani ani kelen 741 fois kɛmɛ wolonfila ani bi naani ni kelen n kalila ala la n'i ye nin kɛ juma fajiri ayi yanni juma tile ka bin e bɛna fɛn dɔ ye n ko duwawu min jaabili ka teli ka tɛmɛ diɲɛ duwawu bɛɛ kan o ye jɔn ka kira don i ni ala cɛ n'i ye ala deli ni sɔli ye bilahi o y'i kɛlen ye ka belebele de de don i ni ala cɛ wa kira kama e tɛ dɛ ala kira min n'i y'o tɔgɔ fɔ o kama ala bi sɔn a b'i ka laɲini d'i ma a ye nin kɔrɔbɔ kira ka bon ala bolo o tuma na ni kira ye jɔnba ye ala bolo o tɔgɔ fɔli e fɛ o ka bonya kama ala b'i ka laɲini d'i ma konate bɛ nin d'i ma ala kama i yɛrɛ k'a partazi fantanw dɛsɛbaatɔw mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kamana gannen don hali u ka nasɔngɔko la nin d'u ma ko konate k'u k'a kɔrɔbɔ n'u ye min y'a la u k'a fɔ garibukɛ ye n ka telefɔni nimero

n y'a f'i ye n bɛ segin a kan e bɛ fɛ ala ka nafolo d'i ma karabali la teliya la k'a sɔrɔ i ma baara jugu kɛ i ma sitanɛ baara kɛ i ma taa bolitigi fɛ i ma taa soma fɛ dɔ ma tigɛ i si la n terikɛ kuranɛ jɛlen de b'a kɛ ne delila k'a fɔ a ye e bi seli e bi sun e bi jaga bɔ n'i kamana ganna n terikɛ i damakasi ala la ni ala ka kuranɛ ye sa i damakasi ala la ni ala tɔgɔ ye i ka kamanagan bi wuli mɛ walahi ni ne ye selila wane kelen ye ka taa kungo fɔ bolitigi ye e ala ne jigi bɛ misɛnya dɛ O kɔrɔ ye k'i tigɛlen don i ka ala la mɛ n'i kamana ganna maa minnu bɛ ala wele i damakasi olu la olu bɛ ala wele i ye i mako bɛ dilan o tuma na ni e bɛ fɛ ka iza wakati baara kɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ka bɔ fantanya jugu kɔnɔ a bɛ kɛ ni sɛ jɛman den saba de ye ani waa bi saba mɛ n'a ka d'i ye i ka wari tilancɛ waa tan ni duuru sara fɔlɔ ani i ka sɛden saba sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara ɲɛnen kɔ i b'a tɔ sara i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ karice o karice bɛɛ bɛ se ka Iza wagati baara kɛ i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔba ye o i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o bɛɛ bɛ se ka Iza wagati baara kɛ n y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye Kuranɛ sura jɛlen don wa n'i y'a kɛ walahi ala bi sɔn e bi nafolo sɔrɔ a y'a kɔrɔbɔ a b'a ye min ka di Konate ye o ye ka ne kɔrɔbɔ ni Iza wagati baara de i kɛlen kɔ ka kɔrɔn boli ka dɛsɛ ka tilebi boli ka dɛsɛ ɲɛ fosi ma sɔrɔ i ka garisɛgɛko la e ka na Konate ma i ka n kɔrɔbɔ ni Iza wagati n'i ye min y'o la diɲɛ b'a lakali Telefɔni nimoro plis de san fɛntura sosan duuru bɛnkati z de ye kato2 dusu n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ hakɛ to b'a ka so la a lara sɔrɔ